anw yɛrɛ farikolo ka se k'a detoxe ka bɔ nɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma nɔgɔ jumɛn ni jumɛn i n'a fɔ an bɛ malo minnu dun i n'a fɔ an bɛ sukaro minnu dun i n'a fɔ an bɛ don o don kafe minnu min se ka o farikolo ka nɔgɔ a kisi ka bɔ nɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma n'a porodi saba perezante aw la a fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye bidɔn zoni ye mɔgɔ si tɛ nin fɔ mɔgɔ ye bi mali kɔnɔ ani mali kɔkan na nin bidɔn zoni filɛ nin

foronto kalite dɔ b'a la nɔgɔ salati b'a la fɛn kɛnɛ caman de b'a la min bɛ se ka hɛrɛ lase farikolo ma ale den kelen tali a bɛ komi i ye salati pila kelen dun wulada kelen na an bɛ se k'o sɔrɔ an ka salati nafa la paseke bi bi in na an ka sɛnɛfɛnw u bɛ balo ni mun de ye angɛrɛ binfagalan o dun se nin tɛ ka balo ni angɛrɛ ye nin tɛ ka balo ni binfagalan ye o de y'a nafa yɛrɛ yɛrɛ ye a sabanan ye jumɛn ye o ye ati porobe ati porobe ye porodi ye ale fana bɛ na ni batiri caman de kɔnɔbara la ani batiri caman ka ne farikolo la ani balo ani mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ u ye o ye u bɛ fiɲɛ bila la o ye o sigilen don o bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔ fɛn bɛ nugu kɔnɔ ani gazi bɛ nugu kɔnɔna na diyagoya a bɛ bɔ yɔrɔ ɲini o bɔ yɔrɔ ɲini sisan diyagoya a bɛ kɛ waati bɛɛ e de bɛ fiɲɛ bila i yɛrɛ ma nin porodi jɔyɔrɔ ye o ye nin porodi saba faralen ɲɔgɔn kan ni e min sɔrɔla ka nin porodi saba ɲini k'a don i fari la tile wɔɔrɔ kɔnɔ a traitement ye tile wɔɔrɔ de e b'a ye k'a fɔ e farikolo bɛ directement k'a ye k'a fɔ a komi i seginna i ka denmisɛnninya la a komi sisan n'i taara mɔtɛri jɔ kolikɛyɔrɔ la o y'a ko k'a jɛ k'a ban tila k'a vidanzi kɛ defo o defo b'a la k'a bɛɛ bɔ a la k'a bila fɔrɔmu na e farikolo bɛna kɛ o cogoya kelen de la donc a ye nin porodi ninnu ɲini a k'a don a fari la surtout an minnu bɛ yen nɔ n'an ye fɔnsiyɔnɛriw ye surtout an minnu bɛ yen nɔ n'an ye kɔmɛrisanw ye surtout an minnu n'an ye birokɔnɔ baarakɛlaw ye waati bɛɛ an sigilen don an an tɛ taa ɲɛgɛn na sɔgɔmada fɛ jango wula fɛ e min bɛ o cogoya la dɛ a ɲini k'a don farikolo la e mɔgɔ min fana bɛ yen n'e bɛ soli ka wuli i sɛgɛnnen don i bɛ na wula fɛ i dalen i sɛgɛnnen don waati bɛɛ e de sɛgɛnnen don i farikolo t'i yɛrɛ sɔrɔ nin ɲini i k'a don farikolo la n'i y'a ɲini k'a don farikolo la i bɛna jaabi di yan ni mɔgɔ mago bɛ nin porodi la sisan i b'a kɛ cogo di i bɛ wele n ka nimoro kan n b'a sɔrɔ cogo n b'a ɲɛf'i ɲɛna mali kɔnɔ ani mali kɔkan n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye merci